ni tulon ni yɛlɛ banna dugu min na ka tɔ to kɛlɛ ye ka tɔ to balawu ye ni e ye hɔrɔn kamalen ye walima i ye hɔrɔn muso ye i ye nin dugu sigi bilali ka kan waleya mɔgɔw wulila u taamara u sera dugu cɛkɔrɔbaw de ma baru somɔgɔw tɔɔrɔ tɛ sigi b'an fɛ ee ayi ne ma sigi ee fanta a dara n na o tɛ baasi ye nka k'a k'i sɔn ye o de ye kojugu ye ee fanta jaa mɔgɔw bɛ ka kuma min fɔ o ye tiɲɛ de ye ee mɔgɔw bɛ ka mun de fɔ baru e t'a dɔn mɔgɔw bɛ ka min fɔ ayi fo ni e ye ne bilasira o la aa fanta ko i y'i cɛ fililen to a kɔjalan kan ka n'i furu siri a terikɛ musa ma
baru ni ne y'o kɛ o ye diɲɛ wuliko de ye wa e yɛrɛ m'a mɛn ko ala ye furu da ka ɲɛnamaya saba de k'a kɔnɔ furusa bɛ yen ni furu ma sa cɛ bɛ sa walima muso bɛ sa ala k'an n'o cɛ janya isa bɛ nin na ne fanta bɛ nin na ni furu sara o a fɔlɔla ne fɔlɔ de la wa ne ni ɲɔgɔnna caman de bɛ yen n'i taara tiribinaliw la bi i bɛ taa sɔrɔ furu dama min bɛ ka sa o de ka ca ni bana si ye kana baga n ma n ka so ka n dalakɔrɔbɔ dɛ n ja ka sere dɛ fanta ne ma na baga i ma dɛ ne nana tiɲɛ de f'i ɲɛna nka i jo bɛ isa fana la o e baara foyi tɛ isa la ka musow furufuru k'u kɛ ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ i ma meri k'olu la n'a sɔrɔ ni meri kun kɛlen don e la a kun tɛ se nin bɛɛ la o e fɛ tɛ min kalama kɛ hali ni meri kun bɛ ne la ni muso ko k'a tɛ cɛ fɛ fura t'a la koyi wa n'i ko k'i bɛ bɔ cɛ kun wagati o wagati mhm. n'i ko k'i bɛ taa aw ka so i bɛ se ka taa o o baasima yɔrɔ ye jumɛn ye ayi baasima yɔrɔ foyi t'o la fanta ah mɛ fanta ni e y'a dɔn k'a fɔ ko isa ka furu kun nege tɛ e la ko bɔli ko bɛ e kɔnɔ o tɛ ko gɛlɛn ye o e tun b'o fɔ ne baru ɲɛna dɔrɔn e ni ne de bɛ ɲɔgɔn kan du kelen kɔnɔ e umu kelen pewu de bɛ ne bolo ne tun bɛ e furu dɔrɔn ka fara umu kan o tun man fisa e ka t'i yɛrɛ furu siri isa terikɛ ma musa e yɛrɛ dun b'a dɔn ko ne ni isa ka teriya tɛ ten. ko ka ne furu ka ne fara umu kan wa baru. aa wa n m'a f'i ka t'o fɔ umu ɲɛna dɛ. ne ka t'o fɔ umu ye.
ayiwa umu yɛrɛ tigɛlen t'e la wa. tiɲɛ de bɛ umu bolo. ee musa. an ni wula a b'a an ni wula.
ee musa ɛ eh, baru a bɛ cogo di payi payi e yɛrɛ nacogo ɲana o ɛ eh, cogo di i ye hɔrɔnkoloya min kɛ ani e musa ye siritigɛlenya min kɛ ani i bɛ faden to min na ne nan'o de f'i ɲɛna heyi baru kana bɔ i ka so k'i bɛna musa dɔgɔya a ka so yan dɛ ah! ne ye mun faden to dun a fɔ n ɲɛna ee ne ye faden to jumɛn dun e t'a dɔn k'i bɛ ka faden to dun e k'a fɔ ɲɛna k'a fɔ ɲɛna ne ne ka kɔɲɔmuso kɛ i ka kɔɲɔmuso n ka sinɛ ni kale hali i tɛ maloya ɛ mun na hali i tɛ maloya ɛ maloya yɔrɔ bɛ min i terikɛ i dagawuli terikɛ muso han k'o ye muso ye hali i tɛ maloya e nafigi senda ni isa y'a dɔn k'a fɔ ko muso min b'a kun a t'a valɛri dɔn ni ne y'a ta mun b'a la han o y'o fɔcogo bɛɛ ye kɛ ɛ a bɛ fɔ cogo di e ni musoba bɔ in na n'i taara quartier o quartier la i bɛ t'a sɔrɔ muso gana bɔnnen de bɛ yen hali kuncili t'a ban muso furusalenw bɛ yen ani muso cɛsabagatɔw e ko di o la e ma se k'i ɲɛna ta o musoba in si la fo ka na i terikɛ i dagawuli terikɛ muso in taraki k'o bɔ a la ka n'o furu siri k'o bila i fɛ yen.

an ka jɛ e la fanta ka ne sen ta k'a di musa ma musa ka ne bɔ ka ne bin i tɛ bɔ yen wa i tɛ jɛ ne ka dɛmɛ wa baru e yɛrɛ da m'a fɔ ko ni kɛlɛla fara fila bɛ kɛlɛ la n'i ye dɔ si ni ne tun ye yan e minɛ e yan ma sisan e tun t'a fɔ ko ne y'e sin minɛ wa ayi sin tɛ ne la i tun ka n minɛ yan ma n t'i minɛ yan ma ne ni jɛnɛba ka kɛlɛ e ma jɛnɛba sen ta ko ni mɔgɔ bɛ kɛlɛ la k'i b'a sen ne minɛ an fana y'i sen ne cɛ kɛ ayi

u y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka kɛ kelen ye k'a jira k'a fɔ ko kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ ko bolokoni den kelen k'o tɛ se ka bɛlɛ ta o tuma maaninfin ko n'i tora faso jɔ baara la n'i tora faso ka ci la i su jugu ma taa lahara o tuma k'olu bɛ faso baara fɛ ka tɛmɛ faso la cili waleya jamana na faso jɔ baara la waleya an y'an ta sɔrɔ kulo ni yɛlɛ. aa musa n ba a ni sɔgɔma musa cɛw cɛ kamelenkɔrɔ fila ani tila cɛw cɛ musow benbakɛ eh. musa e de ye kamelenkɔrɔ ye eh. awɔ e musa marasa o kan ka fɔ i ye musa e janjo dɛ e kan ka janjo dɔn musa ayi e bɛ fɛn dɔn min tɛ ɲangara yɛrɛ ye e kan ka ɲangara dɔn eh, isa hmm? i dun nisɔn ka di bi dɛ eh, fo ka ne mabalima ta eh, ne nisɔn ka di kɛ bari ah. ne ka cɛkɔrɔba y'a fɔ n ɲɛna mhm. ko den ko n'i masa kumara i fɛ ko n'i y'a kumakan lamɛn k'o tɛ taa wolo fosi la ni hɛrɛ tɛ o ye tiɲɛ ye
bari a ko n ma mhm. ko cɛ ko ni dimi donn'i la yɔrɔ min na mhm. n'i ko k'i b'a dimi bɔ mhm. ko dimi wɛrɛ bɛ don i la o fana ye tiɲɛ ye faama dumuya bɛ sanankɔrɔba n b'a fo k'a barikada e musa walahi e ye mɔgɔ ɲɛnama de ye awɔ e musa ma na ne fɛ yan mhm. ka na ni woroden tan ye ko ne k'a ɲimi k'i bɛ tila k'a kɔrɔ fɔ ne ɲɛna e, ne m'a minɛ k'a ɲimi ka dugawu k'i ye e, ne taali fɛ yen i ma woroden tan kelen ta ka di yan tuguni yan mhm. ko n k'o ɲimi k'o ye furusiri woro ye

e musa je e ye mɔgɔlankolon de ee isa le ne tun kɔntanna ka ne nisɔndiya k'e ye muso sɔrɔ n ko tiɲɛ na n ko nin ye hɛrɛ ye jɛ e tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye e ye mɔgɔlankolon de ye ee isa le hali e dɔnni man ɲi i y'o fana fɔ wa i ni e a lajɛ i n'i nunfilen i b'a ko bagadaji ni kɛnɛba ee a bɛɛ n'a ta isa tiɲɛ ye k'an dɔgɔya fo ka taa se n fiɲɛ ma n tɛ jɛn n'o ye dɛ b'i bɔ miseli fɛ ala ye bɛɛ da n'i dacogo de ye i m'a ye wa ne ka nunfilenbaya in ne ti maloya n'a ye koyi i y'a mɛn awɔ musa e ma muso si sɔrɔ dugukolo in sanfɛ muso bɔlen bi hali n'i daji tu a bɛ taa bin dɔ kan e ma muso si sɔrɔ k'o furu siri fo ne isa furumuso fanta ee ala musa e nana ne sɔrɔ n ka so bi bi ye ne ta ye bari i ye ko min kɛ ne la i bara ne ye duwawu sugu bɛɛ kɛ ka kilisi sugu bɛɛ kɛ ka se n dusukolo kan n kana se ka mankan kɛ e ye cɛ yɛrɛ de ye musa a bɛ f'e de ma ko kamalenkɔrɔ cɛ bɛ yen dɛ nka cɛ man ca dɛ cɛ mun bɛ muso furu a tɛ f'o ma ko cɛ koyi nka mun b'a bɔsi i cɛ ɲɔgɔn na o de ye cɛ ye surtout ka taa dasima yɛrɛ cɛ dasima muso bɔsi a la e b'olu bɛɛ sanfɛ nka bi b'e ni diɲɛ fara ɛ cogo di e ye mɔgɔlankolon de ye e ne isa e kɔni t'a fɔ k'e bɛ taa siɲɛ ta ne fɛ isa e kɔni t'a fɔ k'e bɛ kɛlɛ kɛ e ma na ne sɔrɔ n ka so wa isa e kɔni t'a fɔ k'e bɛ siɲɛ ta ne fɛ ee isa cɛ a filɛ sa han ye han ala t'aw bolo da kunna dɔɔni ee isa i ye nin kɛ a ma ɲa dɛ baru n bila n bila cɛ i filɛ sa n'i ka bila a b'i bolo ayi ee i bolo da ye kunna dɔɔni sa baru i t'a to n ka kelen f'i ye i ka mɔgɔ lafaracogo a man di ne ye dɛ i tulo bɛ n na wa bari n'i nana musow sɔrɔ kɛlɛ la n'i ma dɔ ta a sin ma k'o dogidogi i bɛ dɔ minɛ a barakɔrɔla ma walima i bɛ dɔ ta a sen ma o bɛ bɔ ka bin musa ye min kɛ ne na a dogolen la han ne yɛrɛ m'a bɛɛ ɲɛfɔ e ɲɛna i y'a ɲɛfɔ ne ɲɛna ɔ ɔ e kɛlen k'a ɲɛfɔ ne ɲɛna a ye tɔɔrɔ min da ne Is- ne baru yɛrɛ kan o ma dogo e isa la a a dogor'i la dɛ a dogor'i la ayi e musa filɛ nin ye o ne wulila ka taa musa fɛ yen a ye hɔrɔn kolaya min kɛ ka taa fɔ ka don a tulo la a yɛrɛ jɔlen filɛ f'a ni fanta yɛrɛ jɛra ne la ka ne ta ka ne pɛrɛn dukɛnɛ camancɛ la yen nɔ ɔ o ko ɲɛnama ye o tɛ ko ɲɛnama ye nka o mana kɛ cogo o cogo e isa ne b'i deli i k'i bolo da i dusu la i ka sabali i ka musa fana lamɛn a nakun ye min ye a k'a dantigɛ ee baru hmm? kɛlɛ tɛ ne ni isa cɛ koyi kɛlɛ t'i ni ne cɛ walahi kɛlɛ t'i ni ne cɛ e m'a faamuya de n'o tɛ kɛlɛ t'i ni ne cɛ ni ne ma ɲina n b'a hakili lajigin e isa de taara ne ka so ko ne ka na ko ka na i muso fanta deli k'a bɛ k'i bila nasan ani tobili min na k'a ka sabali k'a ka dɔ bɔ a la e isa m'o fɔ wa e ne y'o fɔ kɛ ɔ ne nana ka na fanta deli fanta ko ne ma n'i y'ale sɔntɔ ye ko fo ko kelen ko ni ne musa bɛ sɔn o ma k'a bɛ sɔn ka e ka tobili kɛ k'i k'a dabila ne ko n k'a y'a ka ko kelen kɛ dabila daminɛ tuguni barisa a y'a fɔ e ta la ko ko kelen o taara wolo min na bɛɛ y'o ye a ko ale tɛ dɔwɛrɛ ɲini ne fɛ dɛ ko n'i sɔnna ko kelen ma e ka nasan n'i ka tobili a bɛ dabila ne fana ko n'o ko kelen de bɛ e isa bɔ nasan ni tobili la ne musa bɛ sɔn a ko ne ma o la ko isa ma a fɔ k'a bɛ taa lome wa ko ka t'i dogo ne yɛrɛ de bara ka kalabanciya k'olu la k'olu ka musoya don ngalama la k'o kɛra wa k'o ma kɛ ne ko n k'o kɛra ko sisan ko ne de fana bɛ fara ale fanta kan komi isa o ye cɛ ye siniman b'olu la k'ale fana ne bɛ fara ale kan k'ale bɛ kɔtɛbani kolon kɛ isa la ɛ ne ko fanta n ko kɔtɛbani kolon k'o fana y'a jumɛn ye tuguni a ko sisan ale bɛ min ɲini ne musa fɛ ne k'ale fanta furu siri ka taa n fɛ yen ne ko fanta ma n k'e ɲinana wa n k'e t'a dɔn k'a fɔ ko ne da ka wuli teri su tan fɔra tile tan fɔra n k'o de ye isa ye walayi ɛ eh, k'o ma ne bali kɔni ko ka n yɛrɛ yɛlɛma ka kɛ muso ye ka isa dɛmɛ dɛ ah. k'ale kɔni tɛ dɔwɛrɛ ɲini ne fɛ ni ne sɔnn'o ma mm. isa bɛ bɔ tobili ni nasan na ah, ne ko fanta n'o de bɛ ne terikɛ bɔ nasan ni tobili la mm. o tuma an b'a kɛ i ko mun e ne yɛrɛ ye muso bɔtɔ ye e ka so kɔnɔ isa ne ni ala ni kira cɛ ani n bɔkolo ni n danbe ani n siya cɛ foyi ma tɛmɛ ne ni fanta cɛ i kali tuguni e ni ala cɛ ne ni n bɔkolo cɛ ne ni n ka hɔrɔnya cɛ ne ni n ka danbe cɛ foyi ma tɛmɛ an ni ɲɔgɔn cɛ aa isa a kun tɛna kɛ u kun bɛ ka catiri bɔ i la a nin kɔni tɛ ko ɲɛnama ye sa e ye fanta ye fanta ko ne ma k'an ka taa an kɔ sɛmɛni min kɛ an kun bɛ ka catiri de bɔ i la o i m'a ye wa ne yɛrɛ y'a miiri k'a ko de ye o n ko walayi a ka catiri dafalenba de b'anw bolo so kɔnɔ ne bɛ to k'o lajɛ o de kama ne y'o cɛtigi bɔ i la e ma i bɔtɔ an yɛlɛli ma wa ah musa nin ko ninnu kɔni musoko la kulonkɛ kɔni olu tɛ kulonkɛw ye dɛ e teri de ye ne ye hali ni fanta o kuma sugu f'e ɲɛna i bɛ i bɛ n dɛn ka n labɔ a kalama. ee o tɛ se ka f'e ye o i y'a ye wa bɛnkan de ye bɛnkan ye o tun tɛ se ka f'e ye o isa n'o fɔlen don o tun ye ko bɛɛ tiɲɛnen ye o i y'a faamuya sisan aa n terikɛ ɲɔgɔn tɛ i ye n bugɔ yan galaka bɛ n dimi dɛ i bolokuru in sera yan yɛrɛ y'a laɲini nin ko banna ten sa ne kun nana ka n'o de ɲɛfɔ ɔ ne bɛ taa so sisan aw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma sa nin ka kɛ nin ko bannen k'an bɛ somɔgɔw fo musa k'an bɛn wula i b'i jija i ka mɔgɔ lafara cogo ninnu na dɛ e fana k'o kuma tɔ bila ten sa ni tulon ni yɛlɛ banna dugu min na k'a tɔ to kɛlɛ ye k'a tɔ to balawu ye ni e ye hɔrɔnkamalen ye walima i ye hɔrɔnmuso ye e ni dugu sigi bilali ka kan waleya mɔgɔw wulila u taamara u sera dugu cɛkɔrɔbaw de ma cɛkɔrɔbaw ye dugawu saba kɛ a ko dugawu fɔlɔ ye jumɛn ye

isa ne bɛ k'e fo de a ni ce fanta kana n fo sa e bɛ ne fo mun na e bɛ ne dɔn wa ayi kana n fo n kan'i fo fɛnɛ awɔ e ye min kɛ e t'o dɔn wa ne ye mun de kɛ tuguni ahan e ye min kɛ e t'o dɔn fanta e m'a dɔn e ye ne faga han e b'i ka minɛn ta ka bɔ yan ni ne ɲɛkɔrɔ k'e bɛ taa tile fila kɛ la ka t'i furu siri ne dagawuli teri ma cɛ badenba bɛ dugu kɔnɔ hali n'i daji bin tu a bɛ bin dɔ kan e m'o cɛ si ye ka t'i furu siri ne dagawuli teri ma e fanta e ye ne faga dɛ e ye ne kunmasuuru cɛ ni nin ko fasuguya kɛra cɛ la a bɛ t'i kunkolo de don juru la k'a yɛrɛ faga. ee isa e fana ye min kɛ ne la e t'o kalama dɛ. ne ye mun k'e la e fana ma dugutaga minɛn ta yan ka segin ka na k'i sara e m'o bɛɛ kɛ ne la yan ne ye n yɛrɛ faga ni ne nin kɛ o ye diɲɛ wuli ko de ya ha isa ɛɛ fanta i bɛ min kɛ sisan i ka minɛnw ta i ka taga ka bɔ n so n b'o dɔrɔn de ɲin'i fɛ isa ko ne ka taa wa i bɛ taa kɛ fanta e ye min kɛ e t'o dɔn wa isa ni ne taara i bɛ nimisa dɛ walayi bilayi fanta ne tɛ nimisa ne ye ne ye cɛ min ye walayi ne ye hɔrɔn de ye ne tɛ nimisa a kɛra di isa ɛɛ jɛnɛba fanta bɛ taga ka bɔ n ka so kɔnɔ de e ka taa ko mun kɛra ee fanta ma t'i furu siri musa ma a ka taga musa fɛ yen ee isa kana n ka kuma sara n sinamuso la dɛ i ne fila de b'an ka kuma la kana n ka kuma sara jɛnɛba la ɛɛ jɛnɛba muso dɔw bɛ yen nɔ n'u cɛ y'u bila hali u ka taa butigitigi fɛ yen sanni na u bɛ kamalen tigɛ sira la dɔw yɛrɛ bɛ yen n'olu bɛ fa de diyagoya bila u kɔrɔkɛ la u baden kɔrɔkɛ k'o muso ta dɔw fana bɛ dugutagaminɛn ta ka t'u furu siri cɛ wɛrɛ ma fanta ta kɛra o ɲɔgɔn ye. ee isa walahi n'i ye ne gɛn isa i bɛ nimisa. e ka nimisa.
walahi ne tɛ nimisa ko gɛnni yɛrɛ wa awɔ a bɛ taga ka bɔ n ka so kɔnɔ fanta eh. taga ka bɔ n ka so kɔnɔ eh, jɛnɛba
kuma isa fɛ ni n taara n sen tɛ cun nin so in kɔnɔ tuguni dɛ eh. segin kɔ kuma t'a la ayi hmm.
fanta e ka ne lamɛn bayi e bolo ko ne ye jugu de ye hmm. k'a sɔrɔ ne t'i jugu ye han i ɲɛ b'a la kɛ furu la diyaɲɛ bɛ yen komi goyaɲɛ bɛ yen a banna ɔ ni goyaɲɛ nana o e de b'a ni dusu ta dɛ han i b'a ni limaniya jɛ ni cɛ ko i ka taa taa walahi i m'a ye kɛ diɲɛnatigɛ fɛn bɛɛ bɛ ban fo ala ka masaya awɔ i m'a ye sukɔrɔ papiye bɛ fili ɲama na han ɛ eh, sinon sukɔrɔ ka di dɛ n'i kɔni y'a bannen kɔni o kɔrɔ ko diyaɲɛ awɔ e ni ne ta banna taa ee eh, jɛnɛba o y'e yɛrɛ kumakan ye eh, e ka ne faamu sa jɛnɛba o ye e yɛrɛ kumakan ye ayi e yɛrɛ ɲɛ bɛ isa dusu bɛ cogo min na han ne y'i jɔya n'a ye min k'i la yɔrɔ kɔni y'o ɲini ɲɛ fanta ee eh, isa hmm.
walahi ni ne taara hmm. isa i b'i bolo ɲimi f'a kala ne isa e bɛ se ka jɛ ne kɔ mun na ne tɛ jɛ e kɔ i n'i ɲɔgɔnna caman hali ni ne ye muso kɛmɛ ta n'a ko ban don sera a bɛ ban de ne jɛr'i kɔ n ye nafolo fɛn fɛn don i la

wo taa ka bɔ n ka so o mun ko sugu ha i ye n tɔɔrɔ sa isa
eh, n'e ye nin k'a taasira la a tɛ segin ka na yan du in kɔnɔ bilen eh, ka mun kɛ bugurijɛ de filɛ n bolo nin ye n ko n'i y'a k'a taasira la e ma fɔ a ka taa ne ko a ka taa kɛ yɛrɛ e t'a fɛ a ka segin yan bilen mhm. n'e ye nin funfun a taasira la kɛ walayi hali ni nani jigi dusu donna a kɔnɔ a tɛ segin ka na yan bilen eh, jɛnɛba nin diya ta
e b'o kɛ mun na ɛ e yɛrɛ de m'a gɛn wa ɔ ne y'a gɛn a n'a tɛ segin ka na tuguni ɛ ne o ne y'o fɛ yan ɛɛ isa e yɛrɛ mako y'o da la sisan ɛ n'o da la kɛ e t'a fɛ a ka taa de yan ne b'a fɛ a ka taa kɛ ɔ ne ko n ko n'i ye bugurijɛ k'a taasira la sisan n'a taara o la foyi t'a segin ka na du in kɔnɔ bilen o y'a dagabilen de bɔlen y'an da la pewu ɛɛ jɛnɛba ne dusu de bɔra koyi ni mɔgɔ dusu bɔra i bɛ kuma caman fɔ ne ma jɛ a kɔ dɛ ne bɛ se ka segin ka taa a nɔfɛ ka na dɛ a bɛ na du kɔnɔ dɛ e ta o ye ŋaniya juguya de ye awɔ kutuku eh, mɔgɔw ka kuma ye tiɲɛ ye ko sinaya de ko jɛlen de ye galadaga ye awɔ a ye marakaw ɲumanna a dama ɲani kɛ a dama ɲani kɛ dɛ n'i bɛ ŋaniya juguya kɔlɔn n'i y'a sen i b'a fɛrɛ de dɛ o tuma o e bɔra ka min fɔ sisan a ma se e kɔnɔ a ma se n kɔnɔ a ma se kɔnɔ e ne ni fanta bɛ ɲɔgɔn na e de kan ka kɛ o kɛlɛ da fagaba da fagabaga ye n b'a da faga mun na han walayi e tɛ maloya ne ŋana ye juguya de e tɛ maloya ne bɛ maloya n bɛ taa bugurijɛ k'a nɔ la n ko sugu ye isa e bolo ko ne t'a fɛ yan n b'a fɛ dɛ a ye min kɛ o de kɛcogo ma ɲa n'o tɛ ne b'a fɛ dɛ walayi e tɛ malo ne tɛ malo nin nin tɛ cɛ danbe ye k'i muso gɛn tantɔ fo diɲɛ ka jɔ a la han e ka tila ka nimisa o la walayi e tɛ malo n bɛ min f'i ye cɛ dasima de o bɛ ko sugu bɛɛ kɛ o t'i kun bɔ ko kɔrɔ wa o bɛ sɔn ko bɛɛ ma o yɔrɔ de y'a kɛ waraba ye cɛ bɛɛ cɛ a dasima o de ye waraba ye a fɔ o yɔrɔ de y'a kɛ nɔɔsi ye ɛ nɔɔsi cɛ bɛɛ cɛ kɛ min tɛ kan kelen fɔ kɛ o ye nɔɔsi de ye e k'i y'a n'a ɲɛ da e yɛlɛma bolo ka ca i b'a fɔ kalabanci n'a dasi ferekelen ne bɛ taa nɔ f'a bɛ k'i ɲɛna e ya an b'a tɔ y'an ɲɛna ɲɛda i ɲɛda da b'a fɔ i bɔ ne da kalabanci
n sɔn jalenba de don walayi ee eh, isa kɛ n se k'a ɲɛ fiyewu n bɛ tila ka s'i ma yen nɔ eh, fanta fanta ne ko e bɛ ne dɔn wa i bɛ n wele mun de la eh, fanta e eh, n ko ne ye furu sunda ni farida de la han i ka di ne ye ka se degré min ma ala dɔrɔn de b'a dɔn kana nin kɛ na sa isa ni e b'a dɔn k'e ye ne furu sunda ni farida la e filɛ ka min kɛ ne la sisan i kun t'a kɛ ne la e eh, fanta sabali sa sitanɛ de donna ne la ni sitanɛ donna hadamaden na a b'i bila i bɛ ko caman kɛ k'a sɔrɔ i man ka min kɛ ne b'i deli i ka sabali isa e ɲinana dɛ isa e filila dɛ e ɲinana kunun kɔ
n'i ɲinana i juzɔn kɔ kɛ i laban cogo b'i kamana fili ne fanta ni kuma ninnu si kun tɛ ne fanta kun bɛ den ma donni min kama isa kuma cayara dɛ o kɛra o kɛra ne somɔgɔ si ma sɔn furu ma mhm. fo n'a bɔra n ka cɛkɔrɔba kelen na walayi cɛkɔrɔba ɲuman o de ye ne lasigi mhm. a ko fanta mɔgɔ tɛ furu cɛ ma ko fɛn t'a bolo hali n'i ye fanta sigilen i b'a dɔn k'i ye muso garisɛgɛ duman ye i tɛ sigi cɛ si kun k'o bɛ sa fantaya la fanta o ye tiɲɛ ye kɛ e kabini ne y'e furu dɔ de farala ne ka sɔrɔ kan ne ye fɛn camanba de sɔrɔ ani hɛrɛ camanba sabali sa isa muso dɔw bɛ yen olu danni ka dɔgɔn mhm. n'i y'olu furu i bɛ sa sɛgɛn na o ye tiɲɛ ye hali n'i ye ne fanta dabara ye i b'a dɔn ko ne ye muso garisigɛ duman ye fanta ne yɛrɛ kɔni b'a dɔn ni ala cɛla la n ko e ye muso garisigɛ duman ye ne b'o dɔn n ko dɔ farala ne ka sɔrɔ kan i bolo da i dusu la dɔrɔn muso dɔw bɛ yen mhm. n'i y'olu furu mhm. olu kan sɛnɛlen de bɛ taa u bɛ cɛ saba de su don mhm. hali n'i ye ne fanta kankala ye i b'a dɔn ko ne ye muso garisigɛ duman ye eh, eh, ne yɛrɛ b'o dɔn o de kama e isa y'i ka manamana ko kɛ k'i bɛ taa dugutaga la ka tila ka segin ka na tuguni k'i sara i m'a ye ne fanta tile kelen n kunkolo ma sɔn a ko ma bari ne b'a dɔn ne fanta tere tɛ na n cɛ faga tilegan dere dere fɛ an k'olu bɛɛ kuma dabila sa o ye ko kɔrɔlen de yɔrɔ e isa ye sɔrɔ kɛ bi i bɛ se ka dɔrɔmɛ kelen kɛ dɔrɔmɛ fila ye mhm. f'i taara fɛnnin dɔ furu ka na fɛn mɔrisoni dɔ furu ka na fɛn fimani dɔ furu ka na n'i y'a ye kuma la i b'a fɔ ko gɔbɔni ko muso ka n'o fara ne kan. ɛ fanta ɛ jɛnɛba kɔni tɛ fɛn mɔrɔsɔni ye fimani kale kale ɛ ne y'a furu k'a fari kan e kɔni ɲɛ bɛ jɛnɛba la sa i ka sabali. ee isa ne ma fɛn fɔ o si la ɔɔ bi de e bɛ n'a fɔ k'e bɛ ne fanta gɛn ka bɔ i ka so fo ka kuyuu da ne la. aa isa i m'a dɔn e ye ne faga e ye ne da de isa ka ne kan tigɛ n fadenw ɲɛna fanta sabali ne ni hakili de tun tɛ ɲɔgɔn fɛ e fanta e ye ne bila fɛn camanba de la du in kɔnɔ yan ne y'a bɛɛ k'i ye i ko ko n ka tobili kɛ ka d'i ma ne ma tobili kɛ yan e ye nasɔngɔ di ne ma ko n ka taa nan san sugu la ne m'o kɛ yan i tilala ka muso fini don ne na ka n yɛlɛ talɔn sanfɛ ne y'o bɛɛ k'i ye jɛnɛba kun ye fura min k'i kɔnɔ dɛ o de kun bɛ wuguba wuguba la i kɔnɔ sa nka sisan n b'a dɔn fura efɛ bi k'i bila dɔɔni dɔɔni jɛnɛba ko in to yen sa fanta an ka taa so kɔnɔ isa mm. n'i ye ne fanta segintɔ ye ka don i nɔfɛ so kɔnɔ ne ye hɔrɔn de ye dɛ wa ne t'a tu k'a nɛmu n'i ye n dontɔ i nɔfɛ so kɔnɔ isa i bɛ dɔnkili de da n na dɔnkili min bɛ da kɔɲɔmusow la dɛ fo jɛnɛba k'a dɔn ko ne de ye fanta bilen e fanta ne tɛ se dɔnkilida la ko ne ka dɔnkili de la o ko ninnu dabila sa o ye dɔnkili jumɛn ye isa n'i ka kɔɲɔmuso dɔnkili de da n na ɔ n'o kɛra an bɛ taa so kɔnɔ yan fo k'a ɲa a ye sira bila yo fanta bɛ nale fanga tɛ karaba a ye sira bila yo fanta jɛman bɛ nale fanga tɛ karaba kɔɲɔmuso cɛ hey! i fɛɛrɛ minɛ ne tɛ nin dɔnkili in fɛ dɛ ah! bɛɛ de bɛ nin dɔnkili da sisan n'i taara dimasiw fɛ kɔɲɔyɔrɔ la i bɛ jeliw mankan mɛn de a ye sira bila de matu bɛ nale fanga tɛ karaba a ye sira bila de awa bɛ nale jeliw fɛ hmm. n'i taara kɔɲɔyɔrɔw la i bɛ jeliw mankan mɛn de a ye sira bila de jɛnɛba jan bɛ nale fanga tɛ karaba a ye sira bila de umu bɛ nale hey hmm. isa hmm. nin dɔnkili ye baya de bɛɛ b'a da n t'a fɛ ah, e b'a fɛ an k'a kɛ cogo di ne tɛ se dɔnkilida la ee eh, sisan i b'a dɔn min don wa i bɛna dɔnkili min da sisan i b'a fɔ de birimali minnu ma fanta sɔrɔ ala olu bɛɛ pɛridira k'o de da awɔ n'e y'o da an bɛ taa so kɔnɔ isa dɔnkili da n na bi mali minnu ma fanta sɔrɔ ala olu de pɛridila bi mali minnu ma jɛman sɔrɔ heyi heyi isa nin ye mun dɔnkilida sugu ye i kan kɛlen ko kɔ saga kan ɔ fanta ni ne bɛ se nin na ne tɛ se dɔ- ne tɛ dɔnkilidala koyi i b'i kan diya i bɛ dɔnkili da walima i k'an to yen ka taa e ye sabali n bɛ n kan diya e k'i jɔ bi mali minnu ma fanta sɔrɔ ala olu de pɛridila bi mali minnu ma isa kana na fɔɔnɔ n kan dɛ n'i k'i kan diya a tɛ da tan i b'i da mɔsɔn de k'a da i b'i da mɔsɔn de e ka n da mɔsɔn wa awɔ

a y'aw jɔ tan i ɲɛ b'a la kɛ ne sen bɛ ko ka na don min na ne baw y'a fɔ n ɲɛna mhm. ko ne nana cɛlasigi la ko ne ye n cɛ ye ka ko o ko kɛ ko n k'a dɛmɛ a la ah. ko n k'a sutura o la mhm. k'a sankɔrɔta o la o tuma an k'a ɲaga kun bi mali minnu ma fanta sɔrɔ ala olu de pɛridi bi mali minnu ma fanta sɔrɔ ala olu de pɛridila bi mali. hey jɛnɛba. i b'i fɛɛrɛ minɛ i b'i da bɔ ne ka dɔnkili la isa hmm? ne ko i ma n k'i ka dɔnkili da n na ka don awɔ walasa an ka na jɛnɛba ɲagari kɔrɔ bɔ o kɛra nka n'a fɔra jɛnɛba de bɛ ka ne ɲagari kɔrɔ bɔ ah. i y'a dɔn dɔnkili kɔni kɛra fu ye ɛɛ
ah, ne y'a faamu hmm. nin tun ye ne de ɲagari kɔrɔbɔtɔ ye sa kɛ aa ah, a tɛ tɛmɛ ala ta kan hali sini ne isa ye ka dɔnkili da i kɔ kɛ n fɛnɛ b'a da a nɔfɛ ah, jɛnɛba n'a ko i kan'a da i kan'a da n t'a da mun na ah, a taara n taara a nɔfɛ ka na min ka da n y'o de k'a ye ne b'e ɲininka o i b'i da don ne ka dɔnkili la mun de la oh. n tɛ n da don a la ko isa ye ne gɛn e ɲɛna sisan e sera ka mun de bɔ a la ɔ ni ne nan'o la o i da don ko a la n bɛ n da don a la o y'i ka nafigiya de hali sini n bɛ n da don a la hmm. fɛn min e y'a dusukasi b'e faga nin so in ah, kɔnɔ yan ne ye ko ne de ye fanta ye n y'o de f'i ɲɛna hali ni isa ye muso kɛmɛ ta ne fanta pilasi tɛ bɔ a nɔ la ah, ah. ne jɔyɔrɔ o b'a nɔ de la o tɛ k'i yɛrɛ nɛgɛn ye sa hmm. k'a fɔ o tɛ k'i yɛrɛ nɛgɛn ye sa ne de ye isa ka fanta ye i kɔni ye isa ye dɔ sisan ka tila ka na ni ne ye a y'e to a bolo ka ne fara e kan o ma kɛ wa hmm. han ee eh, jɛnɛba isa ka fanta de filɛ wa n nana tuguni dɛ n bɛna n cogo tuguni o tuma n bɛna so kɔnɔ fɔlɔ an b'a sama ka bɔ ɲɔgɔn ɲɛ na tuguni ɛɛ eh, jɛnɛba o ko sugu man ɲi sa han n taara mɔgɔ min nɔfɛ a ka na du kɔnɔ e kana na nin kuma sugu fɔ o ma isa e de ye ne furu ka na du in kɔnɔ o kɛra kɛ nka e bɛ fanta ye ka ne buruja yan e isa tɛ kuma fanta filɛ ka ne dɔgɔya yan sa i ma kuma yɔrɔ han e b'a fɛ ne ka mun fɔ han mɔgɔ min dusu ka bon e n taara o nɛgɛn ka na e b'a fɛ ne ka mun fɔ awɔ yɔrɔ dusu tɛ ne na han ɛɛ n bɛ min f'i ye kɛ walasa ne dusu ka lafiya isa i bɛ dɔnkili da n fɛnɛ na ɛɛ

eh, jɛnɛba eh, cɛ tɛ malo i jɔ tan ko cɛ tɛ malo hakili tɛ muso la wa awɔ ɔ ne y'a faamu ne tɛ malo hakili tɛ e la aa dɛ hakili tɛ ne na cogo di hakili tɛ e la kɛ nin tɛ kɔrɔmatigɛli dɔnkili ye wa fanta m'a ka kɔrɔmatigɛli dɔnkili da ka na mun na n fɛnɛ tɛ n ta da han ne ko cɛ tɛ malo hmm. hakili tɛ muso la kɛ oh. e isa de tɛ malo bari e y'i muso gɛn yan fo ka k'u y'u da la ah. ha mhm. ka tila ka taa nɔfɛ hakili t'o fɛnɛ na o taatɔ ma fɔ k'ale tɛ segin ka na a y'a fɔ kɛ o hakilintan ma tila k'a bila i ɲɛ ka na tuguni ya o seginni ne ma digi e la wa seginna ka na para